Забыли про дом, давай с тобой Я там всех пропадем, а ты, ты, ты Дальше задойдем, я взрываю, детка, таю Когда к тебе приближаюсь, понимаю, что теряю Фӏэхъус гуапэ фызох, си лъэпкъэгъу лъапӏэхэ! Ди нэтыным и хьэщӏэщ, фӏыр зи нэрыгъыу дахагъэм хущӏэкъу, щхьэх зымыщӏэ адыгэ щӏалэ жыджэр Къанокъуэ Альберт. Ар ящыщщ зи лъэпкъыр фӏыуэ зылъагъу, зэрыадыгэм папщӏэ гушхуэныгъэ зыгъуэт щӏалэгъуалэм. Альберт илъэс зыбжанэкӏэ Дубай щеджащ, иджыпсту Лондон дэт университетым щӏэтӏысхьауэ бизнес ӏуэхум щыхуоджэ. Еджапӏэ щхьэусыгъуэкӏэ Хэкум тӏэкӏу пэӏэщӏэми, зыгъэпсэхугъуэ зэманыр къызэрыблагъэу Альберт игумрэ и псэмрэ Налшыккӏэ къоӏэ. Дэри ар къызэрыкӏуэжам и хъыбарыр къыщытӏэрыхьэм, ди нэтыным ди гуапэу къедгъэблэгъащ. Альберт Лондон дэт университетым узэрыщеджэм нэмыщӏ, си гугъэмкӏэ абы иджы ущопсэу. Дауэ уехъулӏэрэ уи еджапӏэм и гугъу къытхуэщӏ? Къапщу щытмэ, классиплӏ Налшык школым седжа, япэ классиплӏ. Итӏанэ Дубай дыӏэпхъуа, Абы илъэситӏкӏэ сыдэса, седжа. Си анэ-адэр зэпсалъэурэ жаӏа, мис, Англия дгъэкӏуэн хуей, абы я еджапӏэр мы дунейм нэхъыфӏу ябж. Абы щхьэкӏэ жаӏа, нтӏэ, еджапӏэ зы, ауэ дэ ди къуэ, ди къуэ закъуэр дауэ щӏалэ? Дгъэхъуфыну, жаӏэри, и щхьэ ӏуэху зэрихуэфу, дауэ тщӏы хъуну? Жаӏэ, мис, мыуэду дгъакӏуэу, мыр абде дэсу, псори зримыгъащӏэу къэкӏуэжынуи хъун, ауэ зыгуэрыр къищтэн, жаӏэри, ауэду сагъэкӏуа. Бизнес управление ӏуэхумкӏэ соджэ. Лондон къалэми сыдэсщ. Си гурохь, сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ, си унагъуэр бизнес ӏуэхухэми, политикэ ӏуэхухэми хэтщ. Сызэрыцӏыкӏукӏэ ар зыхызох. Сэри сыхэту жытӏэ хъунущ. Абы щхьэкӏэ сфӏэинтереснэщ. Иджысту унэ диӏэу унэм дыщӏэсщ, ауэ илъэситӏ ипэ Россием щыжаӏэ пансионат. Ауэ Англием популярнэщ ар, куэдми я сабийхэр ягъакӏуэ, ауэдэхьэм яджэну абы гъащӏэм уегъасэ. Щхьэж и щыгъыныр ежьыщӏ, шхынри уи дамэм телъщ. Уи щхьэ уэ езым зыбохьэж. Ара абы уегъасэ ахъшэ къуатар, дауэ зэрыбугуэшыну, мор модей бгъэкӏуэну, мыр шхын, уэ езым зэрыпхуейм уэду зэбгъэзэхуэн хуей. Уэ езыр ущыкӏуэм щыгъуэ уфӏэфӏу укӏуа абы? Уэ удейхэр умылъагъуу узэрыщыӏэныр дауэ къыпщыхъуат? Пэжу вжесӏэни, Мазитӏыр гугъут. Уемысауэ, псоми уемысауэ аби. Унэ удэсщ абы, а унэшхуэ зы восемьдесят человек уи гъусэу щӏэсщ абы. Абы теухуауэ пщӏэӏым хэт япэ жэщу къэкӏуа, пщӏэӏым. Ар-тӏэ гугъут. Итӏанэ псори япэу жызам хуэдэу щхьэж и ӏуэху зэрахуэ. Абыкӏэ гугъу, ауэ сэ сигу ирихьа зы. Цӏыхухэр уэ закъуэрэкъым ауэдэ ситуацэ уитыр. Къыбгъудэсри, къыбгъудэшхэри, псори итщ ауэдэ ситуацэми, дыздэӏэпыкъуу дыщыӏат. Абы дэ ди лъэпкъэгъу адыгэ зыгуэр щыӏа, уащыхуэза абы? А сыздыдэсам хьэуэ зыри щыӏакъым, ауэ езы къалэ Лондон дэсуи, абдей къалъхъуауэ, ауэ Къэбэрдейм къикӏауэ соцӏыху. Нтӏэ, абыхэм фэрэ фызэрыщӏу, фызэпсалъэу фыщыта? Фызэныбжьэгъуу.
Дызэныбжьэгъущ, сыт щхьэ жыпӏэмэ, лъэпкъыр инкъым, дэ псори дызэрыӏыгъын хуей хамэ къэрал дыщыӏэмэ, тем более. Дызопсалъэ, дызэрощӏэ, Лондон дыщыӏэмкӏи дызыхуозэ, мыдэ Къэбэрдейм дыщыкъэкӏуэжым деи дызыхуозэ.
Хэкум тӏэкӏу упэжыжьэу упсэуми уи анэдэлъхубзэр хъарзынэу бощӏэ. Унагъуэр сэбэп къыпхуэхъурэ абыкӏэ уи бзэр игъэфӏэкӏуэн теухуауэ, итӏанэ уи нэхъыжьхэм сыт хуэдэ гъэсэныгъэ къыпхалъхьэрэ?
Иджысту тӏэкӏу адыгэбзэкӏэ хамэ къэрал сщыӏэу тӏэкӏу сымыпсалъэу, тӏэкӏу зэман ехь псалъитӏ, псалъищ зыхэзгъэувэну. Ауэ. Адыгэбзэкӏэ соджэф. Си ныбжьэгъухэми сыдопсалъэ, си анэ-адэми сыдопсалъэ. Унэми дызэропсалъэ адыгэбзэкӏэ, абыи къыздэӏэпыкъуа сфӏэмыкӏуэдыну. Сызэрыцӏыкӏу лъандэрэ си адэм хабзэ къызбгъэделъхьэ, адыгагъэ къызбгъэделъхьэ. Абы къыхэкӏыу сызэрыпсэухукӏэ, Сэ си адэ и пщэ къэсӏэтыну. И пщӏэ схъумэну. Мауэдэу дунейм сытетщ. Дубаим япэу сыщыкӏуам я английскэ, я хьэрэпыбзэ зыри сщӏэтэкъым. Гугъу ӏейт абы цӏыхухэм удэпсэлъэну, егъэджакӏуэхэми уепсэлъэну, ауэ абдей удэсу бзэр къыбощтэ. Бзэм теухуауэ бжесӏэнур аращ. Зэбгъэщӏэфынущ, мыдей репетитори къэпщтэфынущ, тхылъи уеджэфынущ, ауэ нэхъ нэхъыфӏу зэбгъащӏэр абы ущыхэтым де, а цӏыхухэм ущыхэтым де ӏэмал имыӏэу упсэлъэфыну, я псы ухуей, я мобыкӏэ укӏуэн хуей, я мобыкӏэ укӏуэн хуей, и ауэду зыбогъащӏэ бзэр. Нтӏэ, уэ иджысту, Альберт, инджылызыбзэр бощӏэ, урысыбзэр бощӏэ, адыгэбзэр бощӏэ. Тӏэкӏуи
хьэрэпыбзэ сщӏа, ауэ Сымыпсалъэурэ сфӏэкӏуэда. Нэхъыфӏ дыдэу а и плӏым пщӏэр дэтхэнэр атӏэ? Гугъу жыпӏэну. Альберт, уи адэр куэдым къацӏыху, пщӏэ иӏэщ, лъэрызехьэщ, Къэбэрдей-Балъкъэрым и ӏэтащхьэу щытащ. Апхуэдэ адэ уиӏэныр уэ езым дауэ зэрызыхэпщӏыр?
Дэтхэнэ адэм пщӏэшхуэ иӏэщ, ауэ сэ си адэм теухуауэ жыпӏэмэ, хэт цӏыхум щхьэкӏэ Главауэ щыта, хэт цӏыхум щхьэкӏи бизнесмен. Ауэ сэ си дейкӏэ япэрауэ ар си адэщ. Сэ теухуауэ ответственностышхуэ къызпэщылъщ, сыт щхьэ жыпӏэмэ зыгуэр сщӏэн ипэкӏэ сегупсысын хуей. Ауэ ауэду жыпӏэмэ, адыгэ унагъуэ псоам аращ, сабийхэм зыгуэр ящӏэм егупсысын хуей, Мис си адэ, си анэ сыт жаӏэну, сыт ягупсысыну? Абы теухуауэ, ар си гугъэмкӏэ сэ си унагъуэ закъуэраӏым, ар дызэрылъэпкъыу, дызэрыадыгэми, балъкъэрми, хэти къапщтэми ара. Сэ игысту сызэрыщыт хуэдэм, Хабзэ схэлъри, адыгэбзэ сщӏэри, а псори си адэм и фӏыгъэщ. Сэ зэи Алыхьым и шыкуркӏэ, сыхуэныкъуэӏым шхынкӏи, щыгъынкӏи. Сыздэпсэун сыздэсыни хьэуэ. Ауэ сыщагъэкӏауи жысӏынкъым, ӏейри фӏыри зиӏысыр сощӏэ. Си адэ-анэм сагъэсащ. Ауэ зыгуэр зы упщӏэ гуэр сиӏэмэ, зыгуэр мы гъащӏэм къызгурымыӏуэмэ, си анэми си адэми сыбгъэдыхьэфынущ, мыр дауэ мы зэрысщӏынур жысӏэмэ, Жэуап къызатыну.
Уэ иджысту зы нэгъуэщӏ зы къалэ ущыӏэщ, уи адэ, уи анэр, уи унагъуэр нэгъуэщӏ щӏыпӏэ щопсэу. Дауэ фызэрызэрыщӏэр? Телефонкӏэ, хьэмэрэ дапхуэдэу? Щӏэх-щӏэхыурэ е езыхэр накӏуэрэ е уэ укъэкӏуэжрэ? Иджысту зэманыр ауэдэщи, телефони диӏэщ, Видеосвязри диӏэщ. Дызопсалъэ. Щӏэхыуи дызыхуэзууи щыткъым, ауэ си ӏуэху зытетыр ящӏэ. Сэри си адэр дауэ щыт сощӏэ. Абы теухуауэ, дызэпсэлъэн теухуауэ зэи диӏэкъым проблемэ. Си адэмрэ сэрэ субординацэ гуэри иӏэщ, ауэ Адрейкӏэ къапщтэмэ, зэзэмызэ ныбжьэгъухэм уэду дызопсэлъэф. Абы теухуауэ дэ ди общениер сигу ирохь. Псоми утепсэлъыхьыфынукъым, ауэ куэд куэдым дызэропсалъэ, куэдми хещӏыкӏ сэ дауэ сыт сщӏыми. Махуэ къэси тщӏыӏым созваниваться, сыт щхьэ жыпӏэмэ, си адэми ӏуэхухэ иӏэ, сэри ӏуэхухэ сиӏэщ. Сэри сыщӏалэ. Сыт сэ ауэдэу къысхуэсакъыу зэрыжытыну, ауэ щӏэх-щӏэхыу дызопсалъэ, нтӏэ.
Нобэрей дунейм, нобэрей гъащӏэм тепщӏыхьу щытмэ, щӏалэгъуалэм, дауикӏ, ахъшэ куэду яӏэкъым. Занщӏэу бизнесым ахъшэ халъхьэн ауэдэу куэду къагъуэтыфынукъым. Абы щхьэкӏэ иджыи куэд ӏей хумылъхьэу, иджыи ахъшэ къыпхуищӏу апхуэдэу дауэ зыгуэр къэбгъуэтыфыну? Къэбгъуэтыфынущ, дегупсысын хуей. Сыт щхьэ жыпӏэмэ, иджысту зыгуэр Куэд хумылъхьэу бизнес пщӏыну гугъущ. Ауэ иджысту мо интернетым соплъ зэзэмызэ. Щӏэдзэ бизнес ахъшэ хумылъхьэу ауэдэ гуэра псори пэжу. Сыт бизнес умыщӏэми ахъшэ хэплъхьэн уей. Итӏани. Ахъшэ хэлъсхьа пщэдей миллионер сищӏын уей. Ауэдэу уегупсыс хъунукъым.

Мис иджысту зэрыхъуам хъуа? Дэ ди республикэр и экономикэр, сэ иджысту си гугъэмкӏэ, шестьдесят процентов агропромышленность. Абыи куэди къыщӏокӏ, сыт ухуейми, там, гуэдз, мыӏэрысэ. Иджыри ӏэщ, там, былым куэди къыщӏокӏ, ауэ абыи иджысту уегупсысын уей, сыт щхьэ жыпӏэмэ, цӏыху куэдым ящӏ ар иджысту мыдей республикэм дэсу. Уегупсысын уей, дауэ сэ номер один сызэрыщытыну ауэду. Дауэ сэ си лыр, сэ си гуэдз, сэ си мыӏэрысэм псом ейм нэхъ нэхъыфӏу зэрыщызгъэтынур ара? Сыт щхьэ жыпӏэмэ, рынокыр Къэбэрдей-Балъкъэр къыдощтэ. Куэд ящэ иджысту. И цӏыхухэм сыт къащэхур? Нэхъыфӏрэ нэхъ уасэ тэмэмрэ зэхалъхьэри ауэду къащэху. Ахъшэ уиӏын уейщ. Ауэ ар ахъшэр нэхъыщхьэкъым. А ахъшэ къуатар, хьэмэ уиӏэр зэбгъэзэхуэфмэ, мис итӏанэ пщӏыфынущ. Уэ акъыл уиӏэмэ, ауэдэ ахъшэ куэди ухуеинукъым. Ауэ жысӏэкъым ахъшэ уимыӏэу бизнес щӏэбдзэфыну. Псалъэм папщӏэ зы бизнес къызэӏупхащ. Иджы уэ уи ахъшэ абы хэплъхьащ. Абы фейдэ къыщыпхуищӏыжыныр зэман зыкъом дэкӏа иужькӏэ. Абы куэд хэлъщ, пэж жыпӏэмэ. Уегупсысын уей. Сыт щхьэ жыпӏэмэ, ахъшэ къуатмэ, уэ план зыхуумыгъэувмэ, уемыгупсысмэ, мыр мыдей хызолъхьэ, мыр модей хызолъхьэри, ахъшэ моуэду кӏуэну, псынщӏэу. Абы щхьэкӏэ уегупсысын уей япэрауэ. Псори птхын уей, планировать псори пщӏын уей. Итӏанэ, гу лъыптэн уей зы, иджысту зэманыр псынщӏэу зехъуэж. А зэманым удэщӏу, а цӏыхухэм зыхуейм удэщӏу, уеплъын уей, сыт иджысту цӏыхухэм зыхуейр? Иджысту кассетный дискхэр къыдэбгъэкӏыу дэнэ уздэкӏуэнур? Цӏыхухэм иджысту мо а технологие щӏэхэр къыдэкӏми, машинэ, псори щӏэуэ къыдокӏ иджысту. Абы щхьэкӏэ зэманым удэкӏуу упсэун уей, и абы и бизнесми, а бизнесми тепщӏыхьын уей. А сыт хуэдэ индустрие жумыӏэми, ар актуальнэщ.
Сызэрыщыгъуазэмкӏэ, Альберт, уэ езым ууейуэ къызэбгъэпэщыжауэ, епхьэжьауэ нобэ ӏуэху упэрытщ. Абы и гугъу къытхуэщӏ, сыт хуэдэ лэжьыгъэхэр щывлэжьми дыщыгъэгъуазэ.
Сэ иджысту бизнес щӏэздзар уэрэд жыӏэн индустрием хэтщ. Пэжу вжысӏэни гугъу ӏейщ, щхьэ жыпӏэмэ цӏыху куэдми удэпсэлъэн уей, угурыӏуэн уей. Зыри жысӏэм, абы ӏейуэ хэтыр, ауэ тыкуэн гуэр бгъувымэ иджысту цӏыхухэр къокӏуэ, къащэху, уэ товар къыбощэху, ар уже къыбгуроӏуэ зэрылажьэр. Мыдей ӏуэху зытетыр нэгъуэщӏщ. Сыт щхьэ жыпӏэмэ, угурыӏуэн уей телеканал, радио ягъэкӏуэнум, ар псори ротацэ ящӏыну. Сэ иджысту сиӏэр уэрэджыӏакӏуэхэ, абыхэм уэрэд изогъэтх, Запись сощӏ, идолъхьэ интернет, абы телевидение, радио, шазам. Куэдми дыхуозэ, куэдми дыдопсалъэ, зыгуэрми дочэнджэщ. Ауэ иджысту нэхъ нэхъыфӏыжу зэрытщӏыну моду догупсыс. Иджы а уэ уи студием цӏыху тапщэ фыздэлажьэрэ, итӏанэ абы щылажьэ цӏыхухэр си гугъэмкӏэ ди республикэм щыщхэщ. Бизнесыр бизнесщ. Ауэ сэ иджыри зы идеологие гуэр сиӏат. Си, сиӏат, сиӏэщ. Дэ ди талантливэ щӏалэ хъыджэбзхэм псоми республикэм къикӏауэ сыдэӏэпыкъуну сыхуей. Абы щхьэкӏэ сэ си уэрэджыӏакӏуищ республикэм къикӏащ,

Радиом дытолэжь иджысту, ауэ интернет-площадкэм, зэрыжысӏам уэду, Шазамым шестьдесят тысяч диӏэщ. Мазэ хъуакъым иджыри ар къызэрит лъандэрэ, и иджысту анализ дощӏ.

Абы уэрэд щыжаӏэхэр урысыбзэ, хьэмэ адыгэбзи хэт? Урысыбзэ.
Сыт щхьэ жыпӏэмэ, дэ ди ориентирыр дэ ди къэрал инра. Итӏанэ тӏэкӏу адыгэ макъамэ, адыгэбзэ тӏэкӏу хэдгалъхьэу деплъынущ, ари тщӏэ. Ауэдэ ӏуэху щызепхуэкӏэ, Альберт, уэ езыми уэрэд жыпӏэфрэ?
Жызуӏыф, ауэ
жысӏэм. Сыт щхьэкӏэ? Сщӏэм, пэжыр фыхуеймэ, караоке щӏыпӏэкӏэ дыщӏыхьэмэ, жызоӏэ уэрэд, ауэ, ауэ дуи цӏыху куэдым зыхахыу, ауэ цӏыхуи.

Псалъэ папщӏэ, си адэм и день рождению уэрэд ттха Маратрэ сэрэ. Ар адыгэбзэкӏэ ттхат. Тыгъэ хуэфщӏауэ ара? Нтӏэ, нтӏэ. Нтӏэ, дауэ къыщыхъуа, игу ирихьа? Игу ирихьащ.
Сэ сегупсыса, сыт сэ подаркэ есту сэ езым зэман тезгъэкӏуэдауэ, стхауэ, мори тщӏауэ. И гуапэ хъунут ар. Альберт, уэ уи бизнесыр къыщызэбгъэпэщым щыгъуэ уи адэр дэӏэпыкъуэгъу къыпхуэхъуа? Къыздэмыӏэпыкъуауэ жысӏэмэ, пэжкъым ар. Сечэнджэща, ахъшэкӏи къыздэӏэпыкъуа. Сэ бизнес-план стхыри, ахъшэ сумэ къызитри, къызжиӏа: деплъын зэрызепхуэфым хуэдэу. Ар къэзлэжьыжыну зы илъэс сиӏэщ. А ахъшэ къызитари естыжын хуейщ, Ари сэ езым жысӏауэ ара зэрестыжынур. Итӏэ иджы илъэс ирикъуу щытымэ, абы зыхубогъэхьэзыр зэрептыжыным, ара? Ие, куэд иӏэщ, нтӏэ. Фӏыуэ сиӏэщ сэ иджыри, нтӏэ, фӏыуэ сиӏэщ.
Гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэхэм деж дэнэ укӏуэмэ нэхъ къапщтэрэ? Си гур Къэбэрдей-Балъкъэрымкӏэ къекъу, Занщӏэу сыкъакӏуэмэ, иджысту си мамэшхуэр, си анэм и анэр псэужурэ, абы и дежкӏэ занщӏэу сокӏуэ. Си ныбжьэгъу сытхэми сахуозэ. Сэ фӏыуэ солъагъу Къэбэрдейм. Дэнкӏэ сыщымыӏэми, сыт къалэ, сыт къэрал сыдэмысми, Къэбэрдейм си гум илъщ. Апхуэдэ дыдэуи гъэмахуэм Сочи зы мазэкӏэ сыщыӏэщ. Илъэс къэс си адэм лъэпкъ зыхуешэсри, псори дызэролъагъу. Сыт щхьэ жыпӏэмэ, псори е хамэ къэрал, е Къэбэрдей-Балъкъэр, е Москва, хэти Петербург, Ставропольский край, куэдым дэсщ. Ауэ а тхьэмахуитӏым псоми, псоми къокӏуэри, зэрылъэпкъыу Дыщыӏэщ Сочи, зыдогъэпсэху, зыдопсалъэ. Хэт сыт и гъащӏэм къэхъуар, псори жыдоӏэж, дытопсэлъыхь. Сэ сызэрыщыгъуазэмкӏэ, Альберт, Сочи, Москуи, мыкӏэ Кисловодски, моу сеть жытӏынщ, ресторанышхуэ, отелышхуэ фыщиӏэщ. Абы щыӏэ рестораным щыфпщэфӏыр нэхъыбэу адыгэ шхыныгъуэщ, пэжкъэ? Нтӏэ, высота пять тысяч шестьсот сорок два, хэт ищӏэм ар ӏуащхьэмахуэм и лъагагъ, Къэбэрдей-Балъкъэрым, Къэрэшей-Шэрджэсым, Адыгейм къикӏахэр къэкӏуэнуи, шхэнуи унэм уэдэу зыкъралъытэ. Ауэ адрей лъэпкъхэми, урысхэми, хамэ къэрал къикӏахэми едгъэлъэгъуну дыхуей, мис дэ ди шхын Дауэ дызэрыпщӏафэрэ, дауэ сыт тшхырэ? Пэжу жысӏэни, сэ сыкӏэлъоплъ, Сочи сщыкъакӏуэм дей, Москваи сщыкъакӏуэм дей, хэт къакӏуэ адэ а высотам? Хэт щӏэсхэр? Согъэщӏагъуэ, пятьдесят процентов Кавказ щӏэсщ, пятьдесят процентов урыс, хамэ къэрал, даже зыгуэр вжесӏэн, А Китай щыщу компания слъэгъуа къэкӏуауэ? Ди шхыныр яшхыу. Ди шхыныр яшхыу.
Лыцӏыкӏулыбжьэ яшхыу.
Уэ езым сыт нэхъ пшхыну уфӏэфӏ, Альберт? Шашлык сфӏэфӏщ, пӏастэ къыгурыӏуэу сыщӏошх. Лэкъумрэ кхъуейрэ къалмык шейрэ? Шхыным халъхьэхэр ди Къэбэрдей-Балъкъэрым иревгъэш си гугъэщ.
Лы нэгъунэ къыдош мы дей Къэбэрдейм. Я специи, лы, помидор, огурец, псори мы дей.
Еджапӏэр къэбухмэ, адэкӏэ дапхуэдэу узэрылэжьэну узэрыхуейр? Дауэ уи нэгу ар къызэрыщӏэувэр? Уэ езым адэкӏэ дауэ зызэрыплъагъужыр?
Щӏэздза бизнесри зесхуэну, ауэ си адэми зытелэжьа ауэдэ илъэс къом а бизнесри къэсщтэжыну си мурад Алыхьым жиӏэм. Ауэ сэ зыгуэр жысӏэн. А фразэр си адэм жиӏат. Сэ сыарэзыщ абы жиӏам теухуауи, жысӏэжынуи сыхуейм, дэнэ ущымыӏэми, хэту умылажьэми, сыт щыгъуи уэ уи лъэпкъым, уэ уи щӏыналъэм и зауэлӏу ущытын хуей. Сыт уэ уи гумрэ уи псэмрэ уи ӏэмрэ ищӏыфымрэ уэ уи лъэпкъым, уэ уи щӏыналъэм удэӏэпыкъун уей? Щӏалэм сыт хуэдэ хьэл нэхъыщхьэ дыдэу хэлъын хуейуэ плъытэрэ? И псалъэм тетыну, сщӏэну жиӏам ищӏыфыну, итӏанэ къикӏуэт имыӏэу, хабзэ хэлъу, цӏыхугъэ хэлъу. Хъыджэбзхэм-щэ?
Хъыджэбзми хабзэ хэлъын хуей? Пщэфӏэфуи сытри пэлъэщу, сытри ищӏэфу, Ара, ауэ губзыгъуи щытын уей. Щӏалэ куэд мэшынэ хъыджэбз ӏущ дэгушыӏэну, ауэ.
Ар сыт щӏэшынэр, дауэ уеплърэ? Щӏалэр ижь-ижьыж лъандэрэ нэхъыщхьэу щытын хуейщ. Ауэ хъыджэбзыр мыӏущымэ контролировать пщӏыфынущ ар. Ауэ хъыджэбзыр езым щхьэ иӏэмэ, ауэдууи контролировать пщӏыфынукъым. Сэ сыхуейкъым. Уэ лэжьапӏэ уиӏэщ. Уэ уи ӏуэху уэ бощӏэ, Ауэ унэр, унэр зэрыщыту, сабийхэр и унэри уэ уи щхьэгъусэм и де къытебгъэнэн уей, уэ уи щхьэгъусэм къыхуэбгъэнэну ухуейщ ахэр, и абы щхьэкӏэ щхьэпэтын уей, а ищӏыфын щхьэкӏэ.
Губзыгъэм ущышынэнукъым уэ пэжыр.
Сэри? Атӏэ.
Уэ щхьэгъусэ пщӏыныр ӏэмал имыӏэу адыгэу щытын хуей? ӏэмал имыӏэу жысӏэнкъым, ауэ си мурадщ Алыхьым жиӏэм.
Альберт, адэкӏэ сыт уи хъуэпсапӏэхэр? Пэжу жыпӏэмэ, хъуапсагъэ жаӏэм, ауэ си еджапӏэ къэзухыну, цӏыху сыхъуну, сэ езым щӏэздзахэр тэмэм згъэхъуну, си адэ си анэр сригуапу дунейм сытетыну. Ара? Уи мурад Тхьэм къуигъэхъулӏэ, Альберт. Уи гуащӏэ и шхыгъуэ уихуэу Тхьэм уигъэпсэу.
Упсэу, берычэт бесын, иджыри зэ вжесӏэн сыкъызэревгъэблэгъам щхьэкӏи. Фэри фи ӏуэху хэдэкӏыу интервью адыгэбзэкӏэ вгъэкӏуэкӏхэр лъэпкъри бзэри къыдригъэтей. Фэри фи ӏуэху хэдэкӏыу Алыхьым фищӏ. Псэу,